ndakulandirani okondedwa ku vidiyo yachiwiri imeneyi mu dzina la ambuye wathu yesu khristu mulungu wamphamvu zonse yemwe ali mulungu woyera mulungu wolungama palibe mulungu wina koma iye yekha iye ndi mfumu ya mafumu wokondedwa mwina musegula kumene vidiyo imeneyi ine ndine mneneri m'chizungu amati prophet ian ntaba ndipo ndimatumikira ku utumiki otchedwa the will of god ministries vidiyo imeneyi ndi vidiyo yachiwiri ndipo ikupitiriza kukuunikirani kudzera m'mawu a mulungu za chifuniro cha ambuye wathu yesu khristu pa wapolisi wina aliyense kapena mkhristu wina aliyense kapena munthu wina aliyense kumbali yolandira ziphuphu chifuniro cha ambuye wathu yesu khristu pa mkhristu wina aliyense wapolisi wina aliyense munthu wina aliyense kumbali yolandira ziphuphu Mmbuyomu ndinatulutsa video yoyamba imene ndinapereka uthenga wopita ku Malawi Police Service ndipo kupita makamaka kwa apolisi omwe ali mma branch awiri awa, ku traffic komanso ku prosecutions. Ambuye Yesu Khristu anandipatsa kuti ndiwapatse uthenga apolisi omwe ali mmagulu awiri amenewa mma branch awiri amenewa ndipo Ambuye Yesu Khristu akuwadzudzula ma apolisi omwe ali mmagulu amenewa kuti asiye kulandira ziphuphu. asiye kuchita za katangale ndipo m'vidiyo imeneyo ndinapereka uthenga kenako chakumapetoko ndinayamba kuwunikira za uthenga umenewu kudzera m'Mawu a Mulungu ndipo tinawerenga Aroma mutu 2 vesi 17 kutsika m'munsi mpakana 23. Ndiye lero tipitiriza kuwunikirana za uthenga womwewu kudzeranso m'Mawu a Mulungu. Tipitiriza pomwe tinasiyira. Wokondedwa, muziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna Mkhristu wina aliyense akhale wolungama, akhale woyera, akhale opanda chilema, akhale opanda chodetsa china chilichonse. Ziphuphu kapena katangale zimadetsa Mkhristu. Ndipo uthenga umenewuwu ukhuze kwambiri Akhristu onse omwe ali apolisi ndipo ali mma branch amenewa kapena sali mma branch amenewa koma akuchita za katangale, akuchita za ziphuphu. akulandira ziphuphu kapena titi akulandira zokometsera mulandu. Wokondedwa, Mulungu wathu wamphamvu zonse salandira zokometsera mulandu. Deuteronomo 10 vesi 17 akuti popeza Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wa milungu ndi Mbuye wa ambuye, Mulungu wamkulu, wamphamvu ndi woopsa. wosasamalira nkhope za anthu kapena kulandira chokometsera mulandu. Wokondedwa, inuyo ngati muli Mkhristu ndipo ndinu wapolisi, mudziwe kuti ndinu mwana wa Mulungu ndipo akuyembekezera kuti inuyo, chifukwa choti ndinu mwana wa Mulungu, mutengere zomwe Atate wanu amachita. Ndi Atate wanu yemwe ali Mulungu Wamphamvuzonse. Iyeyo akuti salandira chokometsera mulandu. kutanthauza kuti salandira ziphuphu, sachita katangale, nde inunso musalandire ziphuphu, musalandire chokomesera mulandu, musalapange za katangale. Okondedwa, kodi nzotheka kukhala munthu pa dziko lapansi pano ndipo osachita za katangale? Kodi nzotheka kukhala wa ntchito m'boma, kukhala wa polisi, kukhala wa traffic, kukhala prosecutor ndipo osalandira chokomesera mulandu? ndipo osapanga katangale? Yankho ndi, okondedwa nzotheka. Tatiyeni tiwerenge chitsanzo cha munthu wina m'malemba yemwe anali munthu ngati inu ndi ine 1 komanso adali pa ntchito yotumikira anthu, anali ndi udindo wotumikira anthu, chizungu amati judge, anali woweruza ndipo iyeyo anakwanisa kuweruza milandu yonse. mu nthawi yonse ya moyo wake mmene anali pa ntchito imeneyi ya ujaji, yoweruza, ndipo sadalandirepo chiphuphu, sadalandirepo chokomesera mulandu, sadachite za katangale. Tatiyeni tiwerenge 1 Samueli mutu 12 vesi 1 mpakana 4. Akuti, Ndipo Samueli anauza Aisrayeli onse, kuti, Onani, ndinamvera mawu anu mwa zonse munalankhula ndi ine, ndipo ndinakulonjezani, ndinakulongerani mfumu. Vesi 2 Ndipo tsopano, siyi, mfumu idzayendabe pamaso panu? Ndipo ine ndine wokalamba wa imvi, ndipo onani, ana anga amuna ali nanu, ndipo ine ndinayendabe pamaso panu kuyambira ubwana wanga kufikira lero. Vesi 3 Ndikalipo ine, chit, ndikalipo ine, Chitani umboni ndi wotsutsa pamaso pa Yehova. Ndiwerengeso verse 3 and very important mukhale tcheru.. Ndikalipo ine chitani umboni wonditsutsa pamaso pa Yehova ndi pamaso pa wodzodzedwa wake. Ndinalanda ng'ombe ya yani? Kapena ndinalanda bulu wa yani? Ndinanyenga yani? Ndinasautsa yani? Ndinalandira m'manja mwa yani chokometsera mlandu kutseka nacho maso anga? Ngati ndinatero, ndidzachibwezera kwa inu. Vesi 4 yomaliza. Ndipo iwo anati, Simunatinyenga kapena kutisautsa kapena kulandira kanthu mmanja mwa wina aliyense. Okondedwa vesi 3 ndi 4 very important. Ndibwerezanso Ndikalipo ine chitani umboni wonditsutsa pamaso pa Yehova, ndi pamaso pa wodzozedwa wake, Ndinalanda ng'ombe ya yani? Kapena ndinalanda bulu wa yani? Ndinanyenga yani? Ndinasautsa yani? Ndinalandira mmanja Mwa yani chokometsera mlandu kutseka nacho maso anga? Ngati ndinatero, ndidzachibwezera kwa inu. Vesi 4, Ndipo iwo anati, Simunatinyenga kapena kutisautsa kapena kulandira kanthu m'manja mwa wina aliyense. Okondedwa, mneneri Samueli anali woweruza, chizungu amati judge. amapanga judge israel amaweruza israel onse ana a israel akakhala ndi milandu amabwera kwa iyeyo ndipo amaweruza mmene timapitira ife ku makhoti kwathuku so ma prosecutor take note a traffic take note wina aliyense akugwira ntchito m'boma take note ndiye mneneri samueli Akuti mu nthawi yonse yomwe anakhala iyeyo judge ku Israel kufika nthawi iyi pamene anakalamba kukhala ndi imvi, iyeyo akuwauza ana a Israel kuti sanalandirepo china chilichonse chokometsera mlandu. Koma ngati alipo wina yemwe akuganiza kuti ndipo ali ndi umboni kuti iyeyo adalandirapo chokometsera mlandu, ziphuphu kapena chiphuphu, ameneyoyo abwere poyera ndipo auze ana a Israyeli ndi kumzenga mlandu kuti adalandira chokometsera mlandu. Wokondedwa, ana a Israyeli akuyankha kuti, Ndipo iwo anati, Simunatinyenga, kapena kutisautsa, kapena kulandira kanthu m'manja mwa wina aliyense. Wokondedwa! Samuel anali perfect. Samuel sadalandirepo chiphuphu, sadalandire ziphuphu, sadalandirepo zokometsera mlandu. Verse 5, Samuel akuti, Ndipo iye ananena nao, Yehova ali mboni yanu, ndi wodzozedwa wake ali mboni lero kuti simunapeza kanthu m'dzanja langa. Nati iwo, Iye ali mboni. Wokondedwa, palibe yemwe anapeza m'manja mwa Samuele kuti, Munala, munapeza chiphuphu, munapeza ziphuphu, munapeza chokometsera mlandu. Adakwanitsa kuweruza Israele m'moyo wake wonse mu nthawi yomwe anali judge kapena anali kuweruza, opanda kulandira chiphuphu olo ndi chimodzi. Choncho, okondedwa, timutengere chitsanzo cha Samuele. cha Samuel. Nzotheka kukhala inuyo wa traffic, nzotheka inuyo kukhala prosecutor, nzotheka kukhala inuyo ndi udindo wanu womwe muli nawowo m'bomamo, ku organisation kwanu, ku NGO ko, eh ndithudi. Ndizotheka inuyo ku business kwanuko ku kuyendetsa business yanu popanda kuchita chiphuphu, popanda kuchita katangale. Ndizotheka. samuel is an example so ndi chisanzo chomwe ambuye wathu yesu khristu amafuna kuti ndikugawireni inuyo anzanga ndikugawireni inuyo anzanga omwe muli ntchito mboma ndiyeno chimachitikanso nchokuti mumati mukachita katangale kapena ena akachita katangale amatenga ndalama ija ndikukapereka ku tchalichi kukapereka ku tchalitchi kuitenga ndalama ija okondedwa ndikukaipereka ku tchalitchi ndalama imene ija ndiyodetsedwa musaipereke ku tchalitchi musaipereke ku tchalitchi in fact ena akhoza kutenga atokapereka chakhumi ndiyodetsedwa musaipereke ku tchalitchi ndi amatha kutenga ina ku salary ku hafu 10% yonse yoti ichokere ku salary koma atengako 5% 5% inayi akutenga kuya katangale kuja kuphatikiza kuti ikakhale 10% akuphatikiza ndalama ya clean ndi ndalama yoyipa akukapereka ku tchalichi ngati tithe pena olo pereka ngati chambali chopereka chija ndalama imeneyo musakapereke ku tchalichi because Mwachimwa pochita katangale, mukubweranso ndi tchimo lachiwiri, mukuchimwanso potenga ndalama ija kukapereka ku tchalitchi. Mukupereka nsembe yoipa. Tiwerenge Miyambo mutu 15 vesi 8 akuti, Nsembe ya oipa inyansa Yehova, koma pemphero la woongoka mtima limkondweretsa. Ndibwerezanso, Miyambo 15 vesi 8, Nsembe ya oipa inyansa Yehova, koma pemphero la woongoka mtima limkondweretsa. wokondedwa muziwe kuti ndalama yanuyo mumayipereka ngati nsembe ndalama yanu mumayipereka ngati nsembe ndipo nsembe imeneyoyo ndi nsembe yoyipa muziwe zimenezo ndalama yanu mumaipereka ngati nsembe kwa chauta nde ndalamayo ikakhala kuti ndi yachiphuphu ndi yachinyengo ndi yakatangale ndalama imeneyoyo ndi yoyipa ndi yoyipa nde mmene mukuipereka kwa mulungu mukupereka nsembe yoyipa nde mulungu akuti nsembe ya oyipa imnyasa iye imnyasa yehova muziwe zimenezo okondedwa muziwe zimenezo muziwe zimenezo Furthermore, ndalama ija mumaitenganso inuyo okondedwa ndi kukagulira zinthu, kumangira nyumba for example, kugula galimoto eh, njira ina example ina ndiye chitsanzo china chimecho eh, kugula kaya zovala kugulira kaya chakudya wokondedwa ndalama imeneijayo imakupangisani kupeza chuma kupeza chuma magalimoto kupeza galimoto magalimoto kaya nyumba kaya manyumba eh, kaya kaya zovala kaya nsapato so muziwe kuti chuma chili m'magulu awiri pali chuma chochokera kwa yehova ndi pali chuma chochokera kwa satana chuma chili m'magulu awiri chochokera kwa yehova ndi chochokera kwa satana chochokera kwa satana ndi chuma cha uchimo ndi chuma cha uchimo tatiyeni tiwerenge miyambo mutu 10 verse 2 akuti chuma cha uchimo sichithangata sichithangata, koma chilungamo chipulumutsa ku imfa. Miyambo mutu 2 ve- Miyambo mutu 10 verse 2 chuma cha uchimo sichithangata koma chilungamo chipulumutsa ku imfa. Okondedwa, chuma chomwe muli nacho chomwe mwachipeza kuzera mukatangale muziphuphu wokondedwa chuma chimenechocho sichithangata sichithangata sichithandiza ayi Chuma chimenechocho pa tsiku la imfa sichidzakuthandizani, chidzakupititsani ku jahena. Chuma chimenechocho pa tsiku la chiweruzo sichidzakuthandizani ayi, chidzakupititsani ku jahena. Chuma chimenechocho ku jahena sichikakutulutsanikoni ayi, mukakhalabe konko chifukwa cha chuma chimenecho. Chuma cha uchimo. Kuli chuma cha uchimo ndi kuli chuma chochokera kwa Mulungu. Tatiyeni tiwerenge zokhudzana ndi chuma chochokera kwa Mulungu. Miyambo mutu 10 vesi 22 ati, Madalitso a Yehova alemeretsa, sawonjezerapo chisoni. Madalitso a Yehova alemeretsa, sawonjezerapo chisoni. Wokondedwa, kuli chuma chochokera kwa Satana, ndicho chuma cha uchimo. Komanso kuli chuma chochokera kwa Yehova. Amenewo ndi madalitso a Yehova, ndipo ama, mumalemera inuyo ndipo simukhala ndi chisoni china chilichonse. Chuma chochokera kwa Yehova mukhoza kupita nacho kumwamba, mukhoza kukalowa nacho kumwamba. It's clean money, it's pure money, it's perfect money. Wokondedwa, aim for madaliso a Yehova. Mupange aim kuti mupeze chuma chochokera kwa Mulungu chomwe sichibweresa chisoni china chilichonse. Wokondedwa, sichibweresa chisoni china chilichonse. Wokondedwa, simukuchimwira Mulungu, simupita ku jahena. Ndipo chuma ichichichi chochokera kwa Satana, chuma cha uchimo, chimakhala ngati chotembeleredwa. Kugula galimoto yachita ngozi, kugula galimoto ikungowonongeka onongeka, kulipirira ana fees, ana onso ku sukulu osamalimbikira kumangolephera. Kodi simukutha kuona kuti ndi ndalamayo yomwe ili yotembeleredwa? Inuyo si otembeleledwa okondedwa koma the moment mwatenga chiphuphu chija mumakhala kuti inuyo mwazitembelela chifukwa chokuti mwatenga chinthu chotembeleledwa nkuchibwelesa pa thupi panu kuchibwelesa mnyumba mwanu. Ndikupaseni example iyi mowa ndi otembeleledwa mowa ndi otembeleledwa nde iweyo the moment uli wabwinobwino ngati ineyo ndikatenge botolo la mowa kungotenga botolo la mowalo ndikulibwelesa mnyumba mwanga ndabwelesa mnyumba mwanga thembelelo ndi zomwe zimachitika. so the moment mwatenga fees kulipirira mwana wanu uja nde kuti mwana wanu uja wakhuzika ndi temberero lomwe inuyo munalitenga lija polandira ndalama ya chiphuphu ndiye kuti future yake mumpanga affect mumpanga affect chifukwa temberero lija lizipanga link kwa mwana wanu chifukwa ndi temberero lomwe lalowa kutsogolo la mwana wanu kuzera mu school fees mukumulipirira mwana wanuyo ndi ndalama zochokera kuti zochokera kuti okondedwa zili ngati kuti inheritance yomwe mwampasa mwana wanu tiyerekeze mukumwalira nde muli ndi wilu nde mu wilu mwanumo mukutenga theka la m- chuma cha ziphuphu chuma cha chinyengo chuma chokuba ndi kumpasa mwana wanu so sogolo lanulo ndi inheritance ya mwana wanu mukukonza sogolo la mwana wanu apange inherit a brighter future nde inheritance imeneyoyo mukumpasa podzera kuchuma choyipa chuma choyipa chuma cha uchimo okondedwa tiyeni tiphunzire kuzera mmawu a mulungu kuchita chinthu choyenera kuchita chinthu choyenera. Ndi zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti inuyo okondedwa muphunzire. Inuyo okondedwa muphunzire. Uh, tatiyeni tuwerenge buku la Mateyu. Tatiyeni tuwerenge buku la Mateyu mutu 27

Uh, mawu akulu akuti mawu aomveka kwa ayuda mawu omveka kwa ayuda ndithudi zikukhuzana ndi kuuka kwa ambuye wathu yesu khristu m'manda ndithudi ndi chinyengo chomwe chinachitika kumeneko ndithudi nonse mukuziwa bwino lomwe ndikukhulupirira munamvesedwa kapena munawerenga mawu a mulungu kuti ayuda akuluakulu ansembe anapita kwa pilato kukapempha kuti uh, ayike magadi asilikali pa manda a ambuye wathu yesu khristu chifukwa choti a ankanena kuti azauka tsiku lachitatu ndi amaona ngati kuti azabwera ophunzira ake kuzaba a, a thupi lake ndi cholinga chokuti aziti wauka so nkhani inali yokuti ikhala a gimmick ina yake ndithu kapena apanga stage in miracle ina yake yokuti aba thupi la ambuye wathu yesu mkhristu ndi aziti kuti wauka ndithudi ndi anayika asilikali ndithudi koma kunapezeka kuti ambuye wathu yesu mkhristu aja anaukadi popanda kubwera ophunzira a ambuye yesu mkhristu kapena a osatila ake kuzamu kuzaba thupi lake anauka bwino bwino so apanga bwanji to cover up the story nde inali nkhani ino so pano tatiyeni tiwelenge a verse 11 akuti ndipo pamene iwo anali kupita onani ena alonda anafika ku mzinda nauza ansembe akulu zonse zimene zinachitidwa verse 12 ndipo pamene anasonkhana pamodzi ndi akulu Anakhala anakhala upo napasa asilikaliwo ndalama zambiri, nati, Kazinenani kuti ophunzira ake anadza usiku namuba uja m'mene ife tinali m'tulo. Vesi 14, Ndipo ngati ichi chidzamveka kwa akazembe. Ife tidzamgwetsa mtima, ndipo tidzakukhalisani opanda nkhawa. Vesi 15, Ndipo iwo analandira ndalamazo, nachita monga anawalangiza, ndipo mbiriyo inabuka kwa Ayuda kufikira lero. Wokondedwa, asilikali amenewa anapita kwa akulu ansembe naauza kuti, Mmenetu ife ti, mmenetu ife timagadira ukuku. uh, munthu uja wapezeka kuti mulibemo in other words wauka ndithudi ndi adafotokozera akulu ansembe zimenezo zomwe zidachitika ndi akulu ansembe anabwera ndi plan plan inali yokuti apange bribe apase ziphuphu asilikali amenewo cholinga azipitiriza kumanena kuti uh, osati azipitiriza ayambe kumanena kuti thupi la ambuye wathu yesu khristu labedwa mmene iwo anali mtulo. Azifotokoza ziti? Azifotokoza zimenezo. Ndipo kuti azinena zimenezizi zomwe zili zabodza, anawapasa chiphuphu, anawapasa ziphuphu, anawapasa z- ah, ka- anawapasa ndalama yokuti yawaphimbe pakamwa, asanene chilungamo koma anene bodza. Okondedwa, vesi 12 akuti, Ndipo pamene anasonkhana pamodzi ndi akulu, anakhala upo, napatsa asilikaliwo ndalama zambiri. Ndiye vesi 15 akuti, Ndipo iwo analandira ndalamazo, nachita monga anawalangiza. Asilikaliwo adalandira ndalamazo. Ati zidali zambiri. Adakanika kunena chilungamo. Adakanika kuopa Chauta. Analandira ndalamazo. Ichitu chinali chiphuphu. Chidali chiphuphu. Okondedwa anawauza kuti, Kazinenani kuti ophunzira ake anadza usiku namuba uja mmene ife tinali mtulo. Ndiye chilungamo chache sanabe thupi lake, koma iwo anapemphedwa kuti azinena bodza. Bodzalo azifalisa ponena kuti, Ophunzira a Ambuye wathu Yesu Kristu anabwera usiku ndipo naba thupi la Ambuye wathu Yesu Kristu pamene iwo amagona. Okondedwa anavomera kumanena bodza limeneli chifukwa choti atapasidwa ndalama ndipo ndalamazo zinali zambiri. Ati ndipo iwo analandira ndalamazo. Choncho ifenso chimozimozi kodi tikukhotesa chilungamo chifukwa cha ndalama zomwe wina wake akutipanga offer? Anzanga traffic, anzanga aku prosecutions, anzanga apolisi. ndi inu nonse omwe mukumvera video imeneyi omwe muli mu- mukugwira ntchito m'boma kapena ku NGO kapena kulikonse kodi mukukhotesa chilungamo chifukwa chokuti wina wake wakupasani ndalama zambiri kodi mukusiya ma statement ena osapanga likodi Mukusiya ma statement ena osanena mu court chifukwa choti mwalandira ndalama mukudziwa kuti statement iyi kungoti ndiitchule uyu amangidwa. Statement iyi kungoti ndiipange record uyu amangidwa. Kodi munthu mukumsinthira mulandu kumpasa mulandu waung'ono wokuti angolandira fine, mulandu waung'ono woti angopatsidwa suspended sentence, mulandu waung'ono wokuti angokhululukidwa kusiya mulandu weniweni waukuluwo chifukwa choti wakupasani ndalama? chifukwa choti wakupasani ndalama okondedwa ndi mafunso omwe ambuye wathu yesu khristu akufuna inuyo muzifunse ambuye wathu yesu khristu akutizuzula akutizuzula kuti tisiye tisiye kuchita zoyipa tikuyenera kukhutitsidwa ndi malipiro athu monga samueli Tikuyenera kukhutitsidwa ndi malipiro athu monga Koneliyasi ku Machitidwe a Atumwi mutu 10. Tatiyeni tiwerenge zomwe Yohane Mbatizi akuwaphunzitsa asilikali, zomwezonso zikupita kwa apolisi, zomwezo zikupitanso kwa wina aliyense ogwira ntchito m'boma. Chifukwa asilikali omwe amaphunzitsidwa ndi Yohane Mbatizi amenewa anali ogwira ntchito m'boma la Kaisara, boma la Sisa, Caesar. Tiwerenge Luka mutu 3 vesi 14 akuti. Ndipo asilikali omwe anamfunsa iye, kumfunsa Yohane Mbatizi, nati, Nanga ife tizichita chiyani? Ndiye Yohane Mbatizi akuyankha, ati ndipo iye anati kwa iwo, Musaopse, musamanamize munthu aliyense, khalani okhuta ndi kulipira kwanu, khalani okhuta ndi kulipira kwanu, khalani okhuta ndi kulipira kwanu. Wokondedwa, be contented with your salary. be satisfied with your salary khalani wokhuta ndi kulipidwa kwanu ndi kulipira kwanu ndi malipiro anu muzikhutisidwa muzikhutisidwa ngati simukhutisidwa mpempheni ambuye wathu yesu mkhristu ndithandizeni ndiyambe business katengeni loan kaya kuti kaya ndi banki yanji katengeni loan yambani business bwerekani kwa chibale yambani business zathina Pemphani anzanu omwe ali nkuthekera akugaileni. Okondedwa, khalani okhuta ndi kulipira kwanu, anatero. Ndiponso akupitiriza kunena kuti, Musamanamize munthu aliyense, musaopse. Palinso kupeza ndalama chifukwa choopseza munthu. chifukwa chomnamizira munthu kumpasa munthu mulandu wokuti sadalakwe cholinga atenge ndalama akupaseni ndiye inu mukalandira mumusiya kumpekera munthu milandu chinyengo chokhachokha chimenecho chinyengo chokhachokha chimenecho ati musamaopse ayi okondedwa uwu ndi uthenga omwe ambuye wathu yesu khristu anafuna kuti ndikugawireni kuzera m'mawu ake kuzera m'mawu ake nzotheka inu kukhala wolungama at the same time kukhala wa polisi nzotheka inu kukhala wolungama at the same time kukhala inuyo msilikali nzotheka inuyo kukhala wolungama at the same time mukugwira ntchito kaya ndi ku mra kaya mukugwira ku road traffic ku dtrs uko nzotheka okondedwa komwe anthu akunena kuti uku ku mra kuko uku ku accountant general uku ku treasury kumachuluka anthu achinyengo kumene koko inuyo mukhoza kukhala wolungama mukhoza kukhala woyera mukhoza inuyo kukhala kuunika kounikira anzanu ena onse omwe ali mu mdima god wants a daniel to be in every department of every branch in malawi government Danieli anali mtumiki wa Mulungu yemwe anali ndi udindo mu, mu boma la King Nebuchadnezzar, koma anali wolungama, anali wolungama, anali chief governor, anali chief governor and the chief wise man, chief governor kuchoka King Nebuchadnezzar amabwera iyeyo, amabwera iyeyo. If he was not the second or the third in charge, koma anali mmodzi mwa anthu akuluakulu top 3 dzi- mu kingdom ya king nebuchadnezzar the kingdom of babylon koma at the same time he was a holy person he was a holy person nzotheka okondedwa inuyo ku, ku, ku, ku ku accountant general ku treasury ku- ku capital hill ko inuyo ku, ku polisi ko inuyo ku mdf ko inuyo ku mra inuyo muli ku, uh, ku, ku immigration ku prison inuyo you can be a righteous person a holy person wo osachita katangale osachita katangale inuyo muli ku procurement ukokoko kumene koko kumpika kwenikweniko kwa ma contract ko you can be a holy person a righteous person and you can stand in the face of everyone And pakati pa mabwana ako, mabwana ako, antchito anzako ndi ma clients anu ndikuwauza kuti ineyo pakali pano pa tsiku lalero mmene ndikupanga retire yemwe akunena kuti ndidalandirapo chokomesera mulandu kuti ndimpase contract kuti ndilandire ma commission after nitampasa contract ameneyoyo abwere apa andiloze chala and aliyense anena kuti ayi inu Inu simudalandire m'manja mwanu kanthu kalikonse kokometsera mlandu kapena kokometsera ah, ma- kokometsera ntchito yanu kapena kuti kophimba maso anu kuti asaone choyenera my dear kenturiyo cornelio ndi example cornelius centurion Con- cornelius ndi example ndi example anali msilikali but he was righteous he was holy wokondedwa tiyelekeze to the rank of mwina lieutenant eh, lieutenant ndithudi kapena brigadier amene tiyelekeze maranki ake ngati amenewo koma he was a holy person a righteous person before god tiwerenge machitidwe atumwi 10 verse 1 mpaka na 3 ati ndipo kunali munthu ku kesareya dzina lake Koneliyo, kenturiyo wa gulu lotchedwa ya lotchedwa la Italiya, ndiye munthu wopembedza, ndiye wakuopa Mulungu, ndi banja lake lonse. Ndingolekeza pompo, ndibwerezanso. Machitidwe a Atumwi, 10, vesi 1 to 2. Ndipo kunali munthu ku Kesareya, dzina lake Koneliyo, kenturiyo wa gulu lotchedwa la Italiya, ndiye munthu wopembedza, ndi wakuopa mulungu ndi banja lake lonse woopa mulungu ndi banja lake lonse wokondedwa munthu amene amaopa mulungu ndi munthu amene sachita tchimo moyo mwake sachita tchimo moyo mwake amadana ni tchimo moyo mwake wokondedwa zili ngati kuona bibi kuona nyasi at the, at the same time pompopompo umachoseratu umasesa umakolopa umapuputa tchimo lizikhala ngati bibi moyo mwanu lizikhala ngati nyasi moyo mwanu wokondedwa ziphuphu mudane nazo katangale mudane naye wokondedwa ndi nyasi ndi nyasi ndipo ndi chiwanda ndipo mukupita ku jahena ndipo nthawi zonse pamene walandira walandira chiphuphu satana amalemba Nthawi zonse pamene walandira chokometsera mlandu, Satana amalemba. Nthawi zonse pamene iweyo walandira chiphuphu, Satana amalemba. Pamene wachita katangale, nthawi zonse Satana amalemba. He is recording okondedwa. Zonse listi yonse ya ndalama zonse zomwe unalandira katangale yense omwe udachita zizabwera back to you on judgment day. azakuonesera ndithu ngati video uzaziona uzachita kuwerenga kuti 1 2 3 kaya mpaka naka 100 kaya kaya mpaka naka 1 million ukulandira chuma choyipa chuma chodetsedwa nsembe umapereka chakhumi kaya chambale nachonso chodetsedwa chodetsedwa chodetsa guwa la ambuye chodetsa gome la ambuye wokondedwa Chimenecho chimadetsa guwa la Ambuye, chimadetsa gome la Ambuye, chimadetsa gome la Ambuye. Zosakhala bwino, zosakhala bwino ulo ndi pang'ono pomwe, zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Tsopano okondedwa, ndikusiyeni pamenepa, ndikukhulupirira Ambuye wathu Yesu Khristu uh, akuthandizirani ndithudi. kuti muchite choyenera mulungu wamphamvu zonse chiteni chifundo omwe mukuchita bwino mukuyenda mchiyero pitirizani kuyenda mchiyero kuti tizamuone maso ni maso mmene ali ambuye akudaliseni amen